Ok, aw folen don le 14 juin 2026 le 14 juin 2026 e maa o maa de bɛ yen k'e ko ko samiru samiru dɔnni gindo b'i bolo e ye samiru tigi ye ou bien e ko wuranɛya dɔnni gindo b'i bolo e ko k'e ye wuranɛya tigi ye nka na ni e ye nin video in ye nin man ka e tɔɔrɔ dɛ hmm? n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ de don ko nin fɛn in bɛ e bolo e dun y'a yira k'a fɔ kiliyan don kiliyan tɛ e bɛ balo wala e jigi tɛ kiliyan kan dɛ parce que e y'a ɲini i yɛrɛ de k'i yɛrɛ nafa donc n'e ye nin video ye kana to a k'i tɔɔrɔ quoi hun kana yira mɔgɔ la hali a y'i tɔɔrɔ yɛrɛ sinon a tigi bɛna dɔn k'a fɔ ko ja k'i sigilen bɛ kiliyanw de kama a tigi bɛna dɔn k'a fɔ ja ni kiliyanw tɛ i bɛ ka ko minnu kɛ i tɛna se k'a kɛ dɛ kana sɔn dɛ hali ni mɔgɔ dɔ y'a ta k'a ci i ma a tigi bɛ fɛ k'i kɔrɔbɔ de dɛ kana yira a tigi la hali i tɔɔrɔla yɛrɛ hun wala sinon a bɛna dɔn k'a fɔ k'i sigilen don kiliyan kama dɛ parce que nin man ka mɔgɔ si tɔɔrɔ parce que bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ kiliyan don kiliyan tɛ olu ka dɔnni u yɛrɛ nafa de wa olu ka dɔnni u y'a ɲini u yɛrɛ de donc n kana sɔn kana sɔn a k'i tɔɔrɔ han donc n bɛna min fɔ adamadenw ɲɛna a bɛ jeli fɛn fɛn ye ka wuli ka taa nin ko ninnu na a bɛ funɛ minnu ye ka kule ni nin ko ninnu ye u bɛɛ balo de b'a la koyi wa f'olu ka kuma kura de fɔ don o don e bɛ kuma kura min mɛn min bɛ e attirer ka taa parce que n'e ma taa cɛ dɔɔni tɛ di olu ma koyi u fana jo don dɛ f'u ka kule de ka han ka fɛn de fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka fɛn bɛ se ka e yɛrɛ attirer ka taa quoi sinon mɔgɔ yɛrɛ tigɛlen tɛ nin ko ninnu na ka tɛmɛ funɛ ni jeliw kan a bɛɛ ni alahu taala cɛ hmm? wala a bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ka nin ko ninnu defansiw ta han donc aw yɛrɛ kan k'a dɔn min dir'u ma ka tɛmɛ o wala u bɛ mɔbili minnu kɔnɔ aw kan k'o dɔn moto minnu bɛ d'u ma warimuguni minnu bɛ d'u ma aw yɛrɛ kan k'o dɔn donc olu tɛ sɔn nin ko in ka tiɲɛ dɛ mɛ aw t'a si ye min yɛrɛ bɛ wuli ka taa wari di ko k'ale ta kɛ donc olu bɛɛ bɛ bɔ ka système dɔ de créer chaque fois a plateau tigi fara médiaw kan ka système dɔ de créer min bɛ se k'a to aw bɛ boli ka taa quoi parce que n'aw fana ta ma n'aw ma taa parce que aw tɛ fɛ ka baara kɛ n'a ka wariw ye koyi n'aw ma taa cɛ olu fana tɛ dɔ sɔrɔ dɛ olu fana jo de don dɛ o kama n'a kɛlɛ wulila dɔrɔn olu bɛ wuli fan bɛɛ fɛ ka defansi taw kɛ parce que a tɛ jɔ mɛ diɲɛ kɔnɔ i t'olu yɛrɛ kɛtɔ ka t'u ka wariw di quoi donc n bɛna min fɔ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ kɛtɔ ye ka taa samiru baara kɛ ou bien wuraniya baara kɛ i b'a sɔrɔ masaw ka duwawu de sumayara dɔɔni quoi donc olu dun ka laɲini de ye ka nafolo sɔrɔ ka masaw dɛmɛ mɛ masaw ka duwawu bɛ ka sumaya dɔɔni eh, i b'a sɔrɔ alahu taala min ye danmasa ye o mɛnna ka ala kɔnɔ donc laɲiniw tɛ ka sabati bon ne kɔni bolo n'i kɔni bɛ taa samirutigi fɛ yen samiru eh, ala ka dantanfɛn don wuraneya ala ka dantanfɛnw don sɔrɔcogo t'a la sitanɛmafɛnw don ne kɔni bolo n'e bɛ taa e ye fɛɛrɛ dɔɔni de tigɛ ka wari dɔɔni ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan ka taa tiɲɛ tɛ ɔ e kɔni bɛ ka t'a di min ma il faut que ale fɛnɛ ka fɛn de warimugu de di e ma o wala ko in y'o de ye u bɛ ka fɛn dɔ d'i ma fɛn min b'a to i bɛ warimugu ta i ka so parce que e ye wɔsi joni dɔ de kɛ ka t'a d'ale ma o ale tɛ se ka fɛn wɛrɛ d'e ma k'e ka taa baara kɛ tugun ɔ yala o don i dun t'a di i fa ni ba ma so bɛ ka projet créer n'a ye ko in ma dabɔ o kama koyi sinon n'i taara Benin eh, la famille Salomon Benin ce sont des pygmées voilà forasiw de don pigimew de don n'i taara olu fɛ yen ala ko tɛ kira ko tɛ u t'a kɛ mɔgɔ si ye fu la i bɛ wari bɔ u bɛ sarakafɛnw san mais i kɔni tɛ segin n'olu ma nafolo espèce kɔni d'i ma a kɛra ɲuman a kɛra juguman kɔni ye i ni nafolo espèce bɛ segin mɔgɔ tɛ se k'o sɔsɔ olu dalen bɛ Benin la famille Salomon euh, olu ka fɛn de filɛ nin profil de filɛ bon u ka numéro de filɛ a duguma voilà ça c'est la famille Salomon voilà donc euh, ninnu de ye Benin la famille quand on dit la famille Salomon ninnu de bɛ Benin quoi voilà n'i taara yen ah, i kɔni b'a dɔn i ni nafolo mugu bɛ segin n'i seginna i ye si sɔrɔ i ma si sɔrɔ i kunko de b'i yɛrɛ bolo n'i seginna fana i yɛrɛ bɛ taa ko tɔ ɲɛɲini pour que k'i protéger voilà donc n bɛna detail detail de d'i ma et puis fɛn in fɛnɛ kɔnɔ a y'a jija ka suya ɲin'a kɔnɔ quoi parce que aw bɛ nin ko in na suya yɛrɛ t'aw bolo nin ko in na i bɛ ko ko la ko in ɲɛɲini fo ka s'a dan na quoi a ye suya ɲɛɲini nin ko in kɔnɔ a ka to ka ko baw kɛ hali circulation na a ka se ka wariw bɔ eh, wariw bɔ quoi suya kɔnɔ mɔgɔw tɛ wari min bɔ cogo dɔn quoi a y'o kalan ko in kɔnɔ quoi parce que ne yɛrɛ bɛ aw caman na an b'o kalan quoi a ye ko in kalan ka s'a dan na sinon ko in bannen de don sanbiriw tɛ dugukolo kan min bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye Wuranɛya tɛ dugukolo kan bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn k'a daminɛ le 27 deuxième mois 2023 ko in jɔlen de don o de kama diɲɛ sɛkiti bɛɛ tɔgɔ tun na diɲɛ sɛkiti bɛɛ bɛ kɔnɔnafili kɔnɔ hali n'i taara nizeriya kefu ka yɔrɔ la ɲini nafolomugu de bɛ kefu yɛrɛ bolo nafolo min a bɛ fɛ k'a yɛrɛ debarasi ka bɔ nafolo min na ale yɛrɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ sen bɔ nafolo min na nafolo min ka bɔ ale ka du kɔnɔ mais a b'a cɛ ka di e ma mais est-ce que i bɛna sijan sɔrɔ n ko n'i seginna i bɛ t'o ko de ɲɛɲini sira wɛrɛw kan an yɛrɛ taar'o kɛ o an taar'o kɛ an taar'o ko ɲɛɲini sira wɛrɛw kan an ka bɔ yen an ka taa kamerun pour que k'a yir'i la n bɛ nin tɛtiw bɛɛ dɔn quoi n'i taara david fɛ yen kamerun i ni nafolo espèce de bɛ segin nka n'a ye ko ko nin dalu in b'e bolo i tɛ ko in ɲɛɲini cɛ a t'aw senbɔ ko in na ten dɔɔni sɔrɔla koyi walayi bila dɔɔni sɔrɔla a y'aw senbɔ ko in na aw hakili ka lafiya aw ka sunɔgɔ tranquille aw ka wuli tranquille quoi ɲɛkisɛw ka jɛ quoi n'i ma ne ɲɛkisɛ jɛlen wa ne ka telefɔni mɔgɔ wɛrɛ t'a ta sinon suba ni telefɔni sonina fo mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ i kɛrɛfɛ an ka kuma dɔ fɔ cɛ o ye o yɛrɛ sɛgɛn ye dɛ an ka bɔ yen an ka taa faramasɔn na jean claude bɛ faramasɔn na faramasɔn tɛti sɛkiti o sɛkiti bɛ sigi n'ale t'a kɛnɛ kan a sɛkiti bɛ ci an a ka nimoro bɛ yan nin bɛɛ ka nimoro bɛ yan an ka bɔ yen an ka taa inde Mɔnzu dalen bɛ Inde ale ye Inde tɛtiba dɔ de ye ale miliyɔn caman de b'a bolo suya b'a bolo a bɛ kabakow kɛ ale de bɛ to ka don Inde tukɔnɔnaw la ka taa dɔn kɛ ka taa bonya kɛ ka taa wariw di mɔgɔw ma u ka sɛnɛ ni fɛnw kɛ ale dalen bɛ Inde hali faramasɔn min ye faramasɔn ye n'u ko k'u bɛ ko dɔ kɛ n'u m'u sar'ale la n'u y'a kɛ ni ala cɛ u bɛ nimisa donc nin ko in a y'a ɲɛɲini jusqu'au plafond ŋana i ye dɔɔni sɔrɔ ten koyi cɛ dɔɔni sɔrɔla koyi cɛ a t'aw senbɔ nin ko ninnu na ko ninnu tɛ ka marcher dɛ a tɛ tiɲɛ fɔ wala bila nin moment kɔnɔ ko nin tɛ ka marcher depuis le 27 deuxième mois 2023 bilayi talayi susi bɛ bɛɛ lajɛlen kan o y'a ye minnu yɛrɛ b'a dɔn dɛ hali hali sɛfuw bi bi in na tɛtiw walayi susi b'u kan surtout aw minnu ta y'a dala kuma ye ala suya kɛ aw bolo hali n'aw welela sisan sisan k'a ka taa sadiri mɔgɔ duuru ɲɛfɛ k'a ka suya kɛ ka samiriw karaba suya sira fɛ ka nafolo dɔɔni bɔ bilayi tala aw tɛ se n'a fɔra sisan sisan ni ala tala cɛ a b'a fɔ ko jama ka ca k'o jama ka ca nin moment kɔnɔ aw tɛ se ka bɔ parce que aw tɛ suya yɛrɛ dɔn donc ne kɔni bɛ min di a ye bɔ nin ko ninnu kɔnɔ walayi nin ko ninnu jɔlen don a bɛɛ ni ala cɛ jɔlen don nka na a y'a ka wariw ta ka baara kɛ n'a ye aw bɛ publicité minnu mɛn olu bɛ aw attirer ka taa de pour que k'u ta sɔrɔ o fana jo de don dɛ n'aw ma taa u tɛ dɔ sɔrɔ dɛ a ye projets créer n'a ka wariw ye a y'aw sen bɔ nin ko ninnu kɔnɔ bilayi tɛti si tɛ nin ko in kɔnɔ contact tɛ ne ni min cɛ mais a bɛɛ bɛ kɔnɔnafili la mais don min komi bi i b'a fɔ aw minnu bɛ ka taa ka wariw di aw fana bɛ kɔnɔnafili la cogo min na dɛ a bɛɛ bɛ kɔnɔnafili la sinon mɔgɔ bɛ yen hali n'i taara yen sisan sisan ni nafolo mugu bɛ segin mais min b'a ko i yɛrɛ de bɛ t'o ɲɛɲini o a fɔlen don